Bonsoir chers téléspectateurs aw bisimila an ka émission Madikan an ka star bi mɔgɔ min b'an bolo ale tɛ mɔgɔ dogolen ye ale tɔgɔ ko Burama Kamara dit le jeune griot Burama Kamara i bisimila an ka plateau kan i y'an ka wele jaabi a diyara an ye alhamdulilayi rabil alamina n ka foli bɛ i yɛrɛ ye malisajo eh, i n'i ka baarakɛyɔrɔ maa bɛɛ lajɛlen n ka foli b'aw bɛɛ ye wajibi don ni maa y'i wele an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la an bɛɛ bɛ mali ko la an bɛɛ bɛ yɛrɛ ko la donc bɛ bɛɛ lajɛlen fo alhamdulillah basi foyi tɛ n na d'accord le jeune griot oui e yɛrɛ ye jɔn ye i bɛ se k'i présenter an ye dɔɔni bon
ne tɔgɔ burama kamara n faso ye segu dugu duguninkɔrɔ eh, n faso yɛrɛ duguninkɔrɔ de ye a bɛ segu region fɛ donc euh, ne yɛrɛ fa bɔra yen nka actuellement n fa nana sigi bamakɔ donc maa caman bɛ bamakɔ yan i b'i faso bila ka na tunga de la bamakɔ ni bamakɔ diyara i la i bɛ sigi donc euh, bamakɔ diyara an faw la an yɛrɛ nana sigi alhamdulillah donc euh, burama kamara yɛrɛ yɛrɛ wolofa tɔgɔ tijani kamara n wolobamuso tɔgɔ jɔnkunda kamara donc euh, an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara la yarabi ala ka an to ɲɔgɔn ye ne ye seguka ye seguka yɛrɛwolo
fa kamara ba kamara ne ye ɲamɛ ye ne ye ɲamɛ ye nka kɔrɔ wɛrɛ bɛ ɲamɛya la an bɛna tila ka s'o ma kɔfɛ ne hawa donc ne ye kamara ye burama kamara le jeune griot de la team gladia et de iba one D'accord.
Voilà.
Ok, jaabi diyara an ye. Oui. Et Burama Kamara, e yɛrɛ bɛ mun de kɛ? Ne bɛ min kɛ, alhamdulilayi rabil alamina n bɛ baara caman kɛ ɲamakalaya kɔnɔ ɲamakala tɛ taa baara minnu kɔ ɲamakala tɛ taa furusira tagama kɔ o ye n fa ka baara ye o ye ɲamakala ka baara ye o ye ɲamakala cɛkɔrɔba ka baara ye o ye ɲamakala denmisɛnnin ka baara ye n ka baara filanan o ye ka don musique la n'an k'a ma ko ka jatigiw fasa da ka tila ka son bɔ ee ka don musique kɔnɔ o fana ye n ka baara ye kɔni en fait ee min fana ye n ka baara ka da nin bɛɛ kan mm-hmm. o ye ka jatigi waaju ɲamakalaya ni funɛya kɔnɔ mm-hmm. sira n'a bɛ sira ɲuman min kan mm-hmm. ka courage don a la a ka o sira in tagama donc k'o bilasira donc tɛ min dɔn n'i bɛ se ka min fɔ o la i b'o bilasira donc n tɛ fɛn dɔ yɛrɛ dɔn ni dɔ ye donc ɲamakalaya baara ka ca dɔɔni d'accord voilà et mais jeune griot e ye kamara yɛrɛ ye ne ye kamara yɛrɛ yɛrɛ ye et e bɛ jeliya de kɛ tu es parolier walima i ye funɛ de ye oui n ye funɛ ye n ye parolier ye funɛ funɛya ye mun de ye funɛya ye min ye funɛya yɛrɛ kɔrɔ de ye waaju ye ka hadamadenw waaju o ye funɛya yɛrɛ yɛrɛ ye n'i y'a mɛn ko funɛ funɛ ka baara tɛ dɔwɛrɛ kuma kɔ depuis lawale fo bi funɛ tɛ foyi kɛ kuma kɔ ce qui fait toi un grand parolier voilà donc mon père c'est un grand griot parce que le mot griot a naani bɛɛ ko don faamuya kɔnɔ parce que caman b'a fɔ ko giriyo ye jeli dɔrɔn de ye aw ka so wele so ye voilà mɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ yen n'o k'i ye giriyo ye bon les gens qui crient haut les cris haut c'est c'est un mot pour les espagnols c'est pas un français

a bɛ se ka wele jeli a bɛ se ka wele mabɔ a bɛ se ka wele gawulɔ giriyo ye nin bɛɛ ye mɔgɔw ka baara cogoyaw kama hadamaden dɔw ka baara cogow tɛ kelen ye dɔw bɛ ɲamakalaya kɛ ka taa maanaya fan fɛ dɔw bɛ ɲamakalaya kɛ ka taa gesereya fan fɛ dɔw bɛ ɲamakalaya kɛ ka taa delili sira fɛ dɔw bɛ ɲamakalaya kɛ ka taa artisiya sira donc kelen tɛ quoi bɛɛ bɛ depan ni mun sira ta quoi voilà bɛɛ bɛ depan i yɛrɛ de la i ye sira min ta i bɛ i bɛ i bɛ sɔrɔ kɛ min kɔnɔ i bɛ baara kɛ n'o de ye donc n'i ye baara k'o kɔnɔna la i ka faamuyali yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ o bɛ de i yɛrɛ bɛ ka baara taabolo ye quoi n'i ye fɛn min kanu i b'o nafa de sɔrɔ funɛ tɛ dɔwɛrɛ wajulu kɔ funɛ tɛ dɔwɛrɛ wajulu kɔ ne m'o faamu dɛ n'i ko ko wajulu i ye karamɔgɔ o karamɔgɔ ye ani funɛ funɛ bɛ funɛ kelen bɛ taama ɲɔgɔn fɛ depuis lawale fo bi Jeune griot, oui. funɛya ye wajuli ye mais wajuli sira jumɛn wajulu sira min don hali bi an bɛ taa lawale ko la depuis ala kira tile kisi ni nɛɛma b'a ye ale de ye barika kɛ barika ka don funɛw la ka tila ka dugawu kɛ funɛw ye fo bi an b'o hukumu kɔnɔna la ala kira yɛrɛ de sɔnna ka barika don siya min yɛrɛ la ɲamakalaya kɔnɔ o ye funɛw ye ala kira n'a bɛ bɔ maka ka taa madinɛ maka ni madina cɛ anw mɔkɛ kun ka bugu bugu bugu bɛ yen de u k'a ma ko funɛ fusana o funɛ fusana ye n'ala kira tun bɛ bɔ maka ka taa madinɛ a bɛ taa bisimila minɛ yen n'a ye bisimila minɛ yen a bɛ taa n'a ka ɲaamɛ ye a bɛ ɲaamɛ di funɛ fusana ma n'u k'a ma ko fusana funɛ fusana si anw bɛɛ bɔra ale de la hali sini n'i ye funɛw ɲininka o b'a o b'a tariku ni yɔrɔ d'i ma n'a sera yen n'a bɛ so la a b'a ka so d'a ma a bɛ tile filaw ni tile sabaw kɛ a bɛ sɔrɔ ka sira ta ka continuer ka taa maka donc don dɔ a bɔtɔ madinɛ k'a b'a kun na maka a n'a ka ɲaamɛ a n'a ka sahabaw kisi ni nɛɛma b'u bɛɛ lajɛlen u nana se funɛ fusana ka dugu ma u taara ka taa u yɛrɛ u yɛrɛ kalifa don a la u selen yen a ye ɲaamɛw minɛ ka misiw minɛ ka sagaw minɛ ka baw minɛ parce que ala kira n'a ka sahabaw tun bɛ yaala caman tun bɛ yaala n'u ka bagan y'u nɔfɛ n'u sera funɛ fusana ma funɛ fusana de tun bɛ ala ala ala minɛ ka bagan ninnu bɛɛ mini ji ka so ninnu bɛɛ mini ji ka ɲaamɛ ninnu bɛɛ mini ji a bɛ ji d'u ma ji dilen u ma kɔfɛ u tila ka ala kira yɛrɛ bisimila a ka so kɔnɔ donc funɛya nana funɛya ni waju nana ɲɔgɔn sɔrɔ ten de depuis lawale non n'i ko min ma n ko funɛya yɛrɛ bɔra mɔgɔ min na n bɛ ka na n'o de ka tarikuni ye k'a fitinin fɔ i ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo min i ka jaabi yɛrɛ fana sɔrɔ a kɔnɔ funɛw bɔra cɛ min na o de funɛ fusana ye a tun bɛ baara minnu kɛ ala kira ye o tun ye tanuni dɔrɔn de ye a tun bɛ ala kira tanu ni ala kira tanu ni tɔgɔ sanumanbaw ye donc ni a n'a ka sahabaw nana jigin funɛ fusana kan u jiginnen a kan a bɛ sɔrɔ k'a ɲini u fɛ ko a y'aw bisimila aw ka so nin y'aw ka jɔnkɛ ka so ye nin y'aw ka silamɛkɛnin ka so ye ni ala ka jɔnkɛba ka so ye don dɔ ala subahanahu wa taala a dimina ala kira kɔrɔ a dimina a kɔrɔ kun jumɛn na ko ala kira ko k'a bɛna a yɛrɛ fɔ ala ko ala kira ma kan'i yɛrɛ fɔ n bɛ cɛ dɔ ci i ma min b'a to i b'i yɛrɛ fɔ o de kɛra anw mɔkɛ funɛ fusana ale fana kun ye ciden ale fana kun tɛ ciden ye nka ale kun ye ciden ka ɲamakalakɛ ye donc c'était Mohamed Ibn Abdullahi a fana tun bɛ yaala yɔrɔ o yɔrɔ funɛ fusana bɛ yaala a nɔfɛ n'a y'a bisimila a ka so a bɛ a bɛ to ka yɔrɔnin dɔ fɔ Muhamadu ma kisi ni nɛɛma b'a ye funɛya yɛrɛ tariku kɔnɔna la mhm. ani funɛya yɛrɛ bonya kɔnɔna la a tun bɛ tɔgɔ minnu di ala kira ma hali sini anw mɔkɛw ani an faw ani an dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen bɛ balo a la nka an ye nin yɔrɔnin sɔrɔ an mɔgɔ min na o ye an yɛrɛ fa ye n'o ye dakolon ka funɛkɛ ye modibo kamara dafejɛ o ye ne yɛrɛ fa ye a ka foli bɛ n bolo nin yɔrɔ in na parce que a ye funɛya a y'a valoriser ka tila ka funɛya yira funɛya yɛrɛ ye min ye a ma siran funɛya la funɛya ka valoriser a ye kɛlɛ kɛ pour que a ka lakodɔn a ka lakodɔn quoi depuis musa kile modibo kile fo bi funɛya b'a bolo hali sini k'a daminɛ segu dugunikɔrɔ fo bamakɔ yan a sigilen don a kan donc an bɛ ka ala de deli an fana ka se ka kɛlɛ bere sɔrɔ hali bi hɔrɔnw u kana tigɛ an funɛw la donc n'i y'a mɛn funɛ funɛ ye kalalikɛla de ye funɛ ye dilalikɛla de ye funɛ tɛ foyi kɛ diɲɛ dugumakolo kɔ kan ni dilali tɛ n'i y'a mɛn ko ŋara ŋara ŋara bɛ jeli la ŋara bɛ numu na ŋara bɛ mabɔ la ŋara bɛ nin bɛɛ la nka funɛ ŋara tɛ dɔwɛrɛ ye dilalikɛla kɔ maa min bɛ dilali kɛ ni fɛɛrɛ ye o de ye funɛ ye yɔrɔnin fɔ i k'a faamuya funɛ yɛrɛ ye min ye funɛ ye dilalikɛla wajulukɛla wajulukɛla tɛ tɛmɛ min kan karisa e bɛ nin sira in kan nin dabila ka nin kɛ nin sira ɲuman ye ni muso n'a cɛ kɛlɛla u kɛlɛla kun jumɛn na ka jo di dɔ ma ka dɔ jalaki o tɛ funɛ ka baara ye donc i b'a ɲɛɲini nin ni nin ye kɛlɛ min kɛ i bɛ taa nin ɲininka kɛrɛfɛ ka nin ɲininka kɛrɛfɛ a bɛ dilan cogo min na i b'u fila wele i b'u sigi a karisa n tɛ doni jalaki ɲini nka aw ye nin kɛ ji bɔnnen ye aw ka sira ɲuman ta ka sira jugu ka funɛya kɔrɔ de ye ka sira jugu bɔ yen ka sira ɲuman nati hɔrɔnw ni ɲɔgɔn cɛ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ terimaw ni ɲɔgɔn cɛ surtout surtout bi bi na balimaya je m'insiste ici parce que balimaya caman bɛ ka tiɲɛ ɲamakala caman kɛrɛfɛ u tɛ butugu ka baara kɛ d'accord an bɛna tila ka se o yɔrɔ la jeune griot
funɛkɛ min tun bɛ ala kira kɔ kisi ni nɛɛma b'a ye k'a majamu yala u ka o majamuni kɔnɔna na mhm. an bɛ se k'a fɔ ko zigiri bɔra zigiri fana origine ye o yɔrɔ ye wa walima i bɛ se ka mun de fɔ o yɔrɔ bon n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ in na mhm. zigiriw mhm. zigiriw ye dɔnkili de ye n ye dɔnkili da karisa la o ni n kumana karisa la c'est différent

dɔnkili tɛ dɔwɛrɛ ye o dɔnkili de ye tanuni ye mais majamuni o ye ka kuma mɔgɔ kan a ye baara minnu ni baara minnu ni baara minnu kɛ k'a ka ko kunbabaw ta k'o fɔ mhm. donc zigiriw zigiriw bɛ da e, karamɔgɔba bɛɛ la ni ala subhanahu wa taala yɛrɛ ka sebaaya ye ani ala kira yɛrɛ ka kow kɛcogoyaw maa min bɛ ka ala kira ladege ni zikiri dali la ala kira ka bolo bolo bolo kan ka sɔrɔ wari ɲini bolo tɛ a i ye bonya de i ye bonya de kɛ o tigi ye a bɛ n'a fɔ sisan n'i ye mɔgɔ min wele ka na k'a ka alikuranɛ kalan i ye a bɛ ka alikuranɛ kalan i ye e tɛna fɔ k'i b'a sara o ala de b'a tigi sara i bɛ dɔɔni de d'a ma k'a tigi nisɔndiya mais mɔgɔ min bɛ alahu subhanahu wa taala ka kira ka to ka alikuranɛ wala ka to ka alikuranɛ eh, kuma dɔ ta k'o kɛ ka a majamu n'a ye walahi sara t'i bolo D'accord. Mais bi a problème ni bɛ yen non parce que sisan zikirila caman sisan zikiri n bɛ se k'a fɔ a tiɲɛnen don dɔɔnin parce que zikiri kɛnɛ kan a laban kɛra fasada de ye.
bon o ye diɲɛ ɲini de ye o ye diɲɛ ɲini ne bolo mɔgɔ min bɛ ka fɔ i bɔra ka jaabi min di mhm. jaabi in kɔnɔna na mhm. normalement mhm. kuranɛ kumakanw de bɛ ta ka kira de waju hali bi k'a majamu hali bi k'a majamu n'a ye mais an ta ye a contraire de ye bi bon an ta y'a contraire ye ka da mun kan caman bɛ ka zikiri zikiriw kɛ tulonkɛfɛn de ye zikiriw tɛ tulonkɛfɛn ye o hali n'i bɛna seli daminɛ yanni ka alahu akibaru fili minnu bɛ nɔ ni sɛginɛ kalandenw don n'u bɛ tijaniyaw la u bɛ layilahailalaw fɔ olu bɛɛ zigiriw de ye biti tɛ k'a kɔrɔ jenbesen tɛ k'a kɔrɔ balani tɛ sen tɛ k'a kɔrɔ foyi foyi mɔgɔ o mɔgɔ fana bɛ ala subahana watala yɛrɛ fana kelebanciya k'a ka se yira ka ala yɛrɛ jɔyɔrɔ yira i bɛ ka to k'a fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a b'i yɛrɛ tanga ka bɔ fɛn caman ma a bɛ n'a fɔ komi i yɛrɛ bɛ ka ala subahana watala yɛrɛ ka sebaaya dɔ yira i bɛ ka ala ala ala yɛrɛ mankutu maa min bɛ ala ala mankutu i bɛ ka zikiri kɛ mais o ni mɔgɔ min bɛ ka ala yɛrɛ tɔgɔ fɔ ka kira yɛrɛ tɔgɔ fɔ ka tila k'a kɛ ka wari ɲini depuis yen nɔ i yɛrɛ hakili kan k'i sɔmi k'a dɔn k'a fɔ ko o tigi bɛ diɲɛ ɲini de la o tigi bɛ wari ɲini de la mm, a tigi yɛrɛ bɛ se ka o kuma ninnu fɔ ka tila ka o mɔgɔ kelen de fana majamu donc o tɛ kira yɛrɛ merci mais ka karamɔgɔw waaju minnu bɛ waajuliw kɛ ani minnu bɛ moriyaw kɛ mm-hmm. ni i ye olu yɛrɛ ka kobaw ta k'a lajɛ u ye u bɛ ka koba min kɛ mm-hmm. ni ala kira ka baara ɲɔgɔn dɔ don mm-hmm. u bɛ ka to ka o tigi majamu n'a ye a ka u ka majamuni kɔnɔna la a tigi yɛrɛ ɲɛ b'a la o tigi ka baara ani zigiri k'a ta k'a da ɲɔgɔn na ka tila ka ala kira yɛrɛ tɔgɔ an'o tigi tɔgɔ don ɲɔgɔn na a tigi ye baara ɲuman min kɛ n'i ye zikiriw da a tigi la donc i b'a da a tigi la n'a diyara a tigi ye n'a ye fɛn o fɛn d'i ma o ye halala ye mais zikiriw ma dabɔ fasada kama hadamaden wɛrɛ la ni wari ɲini sira ye ne kɔni n bolo o haramuyalen don a bɛ da ala ka cɛbaw de la a bɛ da jɔyɔrɔbatigiw de la a bɛ da minnu bɛ ka diinɛ kɔrɔta i n'a fɔ komi sɛk usumani madan hayidara sɛk usumani madan hayidara tihami hayidara maaba caman bɛ yen u ka zikiridalaw yɛrɛ yɛrɛw bɛ yen donc minnu t'a kɛ ka hadamaden yɛrɛ fari fasa da ni wariko ye u b'a u b'a da ni jumɛn u b'a da ni ala ɲɛsiranya ani jɔyɔrɔ in na zigiriw dabɔra min kama zigiriw de dabɔra ka maabaw nisɔndiya n'u ye hali bi u ka courage ta ala ko la cogo min na zigiriw ye o de ye voilà

fɛn kɛ k'a se kɛ walasa bɛnbaliya min bɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ ka. oui bon o côté la yarɔ ni i bɛ fɛ ka ji kalaya i bɛ taa charbon ɲini mhm. ka tasuma ɲini k'a kɛ fourneau kɔnɔ ka ji suma ji sumalen bila a sanfɛ. a tɛ tila ka kalaya mɛ n'a kalayara ka kalaya ka tila k'a jigi dun a bɛ tila ka sumaya a bɛ tila ka na ji suma fɔrɔmu ta tuguni donc fɛn dɔ de y'a to a kalayara ni ko o ko kalayara ka kalaya ka kalaya walahi n'i ye funɛ cɛkɔrɔba wele o ko bɛ o ko bɛ ɲɛnabɔ e kun funɛ jɔyɔrɔ ka bon société la kojugu nka funɛ on peut on peut l'appeler crieur public funɛ tun ka baara ye crieur public ye c'était l'informateur de la société ale de tun bɛ masakɛ kɛrɛfɛ ni masakɛ ye kuma fɔ jeli ye jeli b'a fɔ funɛ ye funɛ de b'a janse bɛɛ ye min tun bɛ sira ɲuman di masakɛ ma fɔlɔ fɔlɔ depuis sunjata tile ka na bila kanku musa tile la fo bi funɛ de tun bɛ nin bɛɛ kɛ donc hɔrɔn i man ka yala k'a sɔrɔ funɛ t'i kɔ jaabi diyara n ye voilà i bɔra ka cɛ dɔ tɔgɔ fɔ ko kanku musa a bɛ n hakili jigin eh, an ka dɔnkilidalaba dɔ la rappeur ba dɔ la iba one a ka kilipi ɲɛna trop an y'a ye i n'a ye featuring dɔ kɛ mahamadu den i n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo di i bɛ se ka dɔɔni f'an ye o kan bon alhamdulillah rabbil alamin ne delila k'o kuma in de f'i ɲɛ na sɔɔni ala ma mɛn n y'a kuma f'i ye n bɛ tila ka segin a kan tuguni cɛkumaba o cɛkumaba bɛ yen i jija funɛ ka i kɔ c'est très important lala ni habi den a tun balolen don a ka funɛ tun ye funɛ kaw dabo ye a ka funɛ tun ye bagilai kamara ye cɛ kumaba tun don a ma se cɛ bɛɛ la dɛ nka a ye min kɛ cɛ caman tɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ dakolon tun balolen don a ka funɛ tun ye jɔn ye modibo kamara dafejɛ n'an ye cɛ kumaba o cɛ kumaba lajɛ a bɛɛ n'a ka funɛ don nka umu dili den ni mahamadu den ani team gladia perezidanba den kelen min ye mɔnɛ bɔ faso ni baso la umu dili den ni mahamadu den a ka funɛkɛ ye ne ye cɛ kumaba don n bɛ fɛ ka mun fɔ i jija ni ala y'i kɛ nafolotigiba ye walima k'i kɛ jamatigiba ye i jija funɛmuso ka i bolo walima funɛkɛ ka i bolo funɛmuso fana ye kumakɛla de ye nka funɛmuso dɔnkilidala man ca a ka suma bien sûr a ka suma donc funɛ jɔyɔrɔba de b'an bolo hali bi an k'an cɛsiri funɛya la umu dili den ani ne yɛrɛ jeune griot an ye ɲɔgɔn dɔn cogo di an ye ɲɔgɔn dɔn ni sababu de ye ala kulu seyidin sababan diɲɛ foyi tɛ dugumakolo kɔ kan ni sababu t'a la an ye ɲɔgɔn dɔn a yɛrɛ ba dɔ de ka sira fɛ n'o ye mama kulu ye mama kulu o mama kulu o denkɛ bɛ yen ko general n y'a dɔn general ka sira fɛ kosɛbɛ nka ka n gɛrɛ iba la hali bi jɔnni y'o sababuya o ye mohamed ture ye mais an b'o wele ko pm o de ye team gladia d'afrique et team gladia d'europe parce que team gladia bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a kɛra empire de ye quoi o premier ministre ye mɔgɔ min ye mohamed toure o de kɛra sababu ye ka ne gɛrɛ iba la hali bi nka hadamaden ka comportement a b'i ko diya i mɔgɔ ɲɔgɔnw ye ne ka comportement de tilala ka na diya iba yɛrɛ n'a ye n ta ka n k'a ka funɛ ye ne fana y'a ye jatigiya ka ɲi a la maaba don n'i tugura a la a bɛ se ka ko caman ɲɛ i ye a ye ko caman ɲa n ye walahi hadamadenya ye layidu ye ne ka ne ne ne bɛ musique kɔnɔ j'ai fait deux albums n ka album fila la n y'a dédicace kɛ n y'a parrainya di iba ma a don a taara a ye mɔnɛ bɔ n na o ye kelen ye a don a tilala ka layidu fana ta n ye funɛkɛ i bɛ duguma n b'i yɛlɛ sanfɛ o ye mun ye an ye son kɛ ɲɔgɔn fɛ a yɛrɛ y'a wari bɛɛ sara ka tila ka kilipu kɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a wari bɛɛ sara kilipu la ne bɛ fini min don n kan na ale y'a wari bɛɛ sara donc diɲɛmɔgɔ ye n dɔn jatigi ɲumanw ye n dɔn minnu fana bɛ yen n'u ma deli ka n tɔgɔ mɛn u ye n tɔgɔ mɛn donc ni iba ka ɲɔgɔn dɔn sɔrɔla nin sababu de fɛ walahi layidu tigi don layidu a ka gɛlɛn dɛ a ye layidu de ta ne ye karisa n ka dedikasi kɛyɔrɔ la don min na n ye parinya d'a ma n ye fasa d'a la n ye wara d'a la parce que cɛ in cɛ cɛbakɔrɔ de ye den kelen walahi iba ye den kelen min ye i ye mɔnɛ bɔ mali de la mali ani monde entier
a ye mali kunnawolo i ye mali kunnawolo dugukolo dugukolo kan ka maliyɛn wɛrɛ to yen o maliyɛn walahi valeur bɛ don o tigi la k'a daminɛ asie ka na bila continent européenne na ka na bila fo continent europe la walahi iba i ye mɔnɛ bɔ i ba la ka mɔnɛ bɔ mali la ka mɔnɛ bɔ bamakɔkaw la ka mɔnɛ bɔ kayikaw la surtout i faso i ye den kelen nafama de ti i ma deli ka tiɲɛni kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ ayi ne ma deli k'a mɛn fɔlɔ k'i donna kolankolon na ne ma deli k'o mɛn

ibrahim fili sisɔgɔ mahamadu den ni fili sisɔgɔ mɔden ani umu dili mɔden ani umu dili den a ba fila bɛɛ ye umu ye a mamuso n'a woloba den kelen nafama
donc dɔnkili in tun ye iba yɛrɛ fasa ye bulaw fasa de tun don merci bulaw fasa don kɛrɛnkɛrɛnnenya ma bula bɛɛ don ale yɛrɛ bula ye a y'a yira ko ale ka fari bulamusoden tɛ sɔn ko lankolon kɛ ma bulamusoden tɛ don ko lankolon na n'u donna kobilen kobilen na u b'o kobilen ta ka k'u tɔgɔ ye parce que bula n'i bɛ fɛ k'a dɔn dɔrɔn o ye ne yɛrɛ ka création ye ni mɔgɔ min mago b'o la ka to k'o fɔ walahi i bɛ fɛn sɔrɔ n'a ye ɲamakala den kunda
o ye jumɛn ye n ko bula siw ani fakoli siw dakurunya kelen kama ko bula ko kɛra dɔnnin dɔngoman ye n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ i fa bɛ sa n'i y'a dɔn ka na kɔfɛ i ba bɛ sa mais n'i yɛrɛ y'i ban k'a dɔn dun i bɛ kɛ saya surafana ye o kɔrɔ ye jumɛn ye bula a bɛ don koba la a dontɔ koba la bɛɛ b'a fɔ ko karisa kana don farinya b'a to a bɛ don wa n'a donn'o ko in na a bɛ ɲɛ sɔrɔ o ko la ka tila ka taa kɛ o ko ɲɛmɔgɔ ye ni mɔgɔ min ko k'a ma sɔn o ɲɛmɔgɔya ma fo ni i yɛrɛ faga n'i ko k'i b'i yɛrɛ faga n'a ma kɛ su fɛ n'a kɛra tilegan fɛ i satɔ mɔgɔw b'i ye bulamuso denw ani bulakɛ denw nin yɔrɔnin ye aw de ta ye jaabi diyara n ye à travers le titre même eh, fakoli i bɛ se ka tariku jumɛn yɛrɛ fɔ iba kan komi ale fɛ bula de n bɛ se ka tariku min di iba ma den kelen jɔyɔrɔbatigi kamanaganko hakili ɲumantigi o wolomuso bɛ dalen de to dilan sanfɛ ko ala k'ale sɔn den na ala ko ko den ɲɛnama t'ale bolo k'o bɛ muso ŋaniya ɲumantigi bolo muso ŋaniya ɲumantigi ye jɔn ye umu dili ye fakoli mɔden makantaga jigi koli barama ni koli baramatan dɔ ma ɲugusu ni dɔ ma ɲagasa sisɔgɔ ye bula ye kamara ye bula ye dancogo ye bula ye bagayɔgɔ ye bula ye sinayɔgɔ ye bula ye fakoli mɔden cɛ tɛ kɛ foyi ye ka ɲininen kɔ cɛ tɛ kɛ foyi ye i ye min sɔrɔ kɔ maaw b'i juguya u b'i koniya u b'i fɛn bɛɛ i ko n ka funɛkɛ n tɛ kuma ayi n ko iba n'u y'a k'i la n'i kumana a bɛ i ɲɛ cɛ i n'i ka gouvernement bɛɛ ni jɔn bɛ se sabali la a sabalilen don ni jɔn bɛ se muɲu na a muɲulen don ni jɔn y'i da tugu dɔrɔn ala de b'i ka kɛlɛ kɛ makan taga jigi si depuis n y'i dɔn fo bi ayi ne ma regrete regreteli zero ne ma regrete ni ɲamakala o ɲamakala donn'i kan i y'a yira ko nin funɛkɛ in ka di ne a n'a kɔmaaw makan taga jigi i ka ko kɛra jinɛko ye ni maa min ɲini su fɛ o b'a sɔrɔ sɔgɔmada i jɔlen don ni maa min ko n bɛ fɛ ka taa segu n'i ye kita sira ta ye n ɲɛ t'i se cogo la dɛ donc fakoli mɔden an ka taa anw b'i kɔ anw tɛ regretter anw fana tɛ reculer i ni cɛ o cɛ ko daminɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ y'a laban i yɛrɛ y'a laban i ma kɛ fugaru ye i ma dɛsɛ foyi la o kuma na e ma dɛsɛ anw bɛ se ka dɛsɛ cogo di donc an bɛ dugawu de k'a ye ala ka si ni kɛnɛ ni labanko ɲuman d'a ma yarabi a hamina ye fɛn o fɛn ye ala k'a d'a ma maliyɛndenw tɔgɔ la kayikaw tɔgɔ la bamakɔkaw tɔgɔ la ne yɛrɛ fana jeune griot tɔgɔ la ani diɲɛmaw tɔgɔ la ani mali sajo yɛrɛ tɔgɔ la

fani o fani ye kunna diyara mais kɛrɛnkɛrɛnnenya ma karisa kanu kama n ye nin tɔgɔ in da n yɛrɛ la o ye barika ye dɛ den o den b'i ba fɛ i ye gladiateur ye muso o muso i b'i furukɛ fɛ i ye gladiatrice ye den o den b'a woloba fɛ barika ni dugawu i joli labɔ kɔni ye gladiateur de ye donc gladiateur kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye barika kɔ
i gladiateur ka secret f'a ye bi dɛ barika de don barika dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn ko barika bɛ iba la bɛɛ b'a dɔn barika mana y'a nɔfɛ mɔgɔw la o ye barika o ye barika tɔn de ye an ka kuma n'an ka tɔn in tɔgɔ ko barika tɔn le jeune griot oui yala e ye difficulté caman rencontré i ka domaine kɔnɔna na Oui, c'est vrai. C'est vrai.

kalo fɔlɔ i b'a di ala ma kalo kɔnɔntɔn i b'a di ala ma n'i ye o fila ta k'a lajɛ walahi a bɛ nɔgɔya i ma i bɛ examen la o i tɛ examen la o kalan faamuya n'a dɔɔni n'i y'a di ala ma kaban i y'a d'a dibaa ma ne ka baara kanu a bɛ mɔgɔ sɛgɛn dɔɔni dɔɔni de fɛn bɛɛ ye yanni ne ka ɲɛ sɔrɔ a ma nɔgɔya walahi yanni n ka ɲɛ sɔrɔ a ma nɔgɔya nka yan yɔrɔ la n bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka n teri n taga wuli teri dɔ fo mohamed ture muwan a bɛ paris a ye n dɛmɛ kojugu tata deni alimusuf den walayi i fana ye den kelen de ye den kelen den cɛmanin kelen i ye nɔ bɔ bamakɔ a gɛlɛyara ka gɛlɛya i ni ne jeune griot bolo an y'a kiniforo ka banaforo ɲɔgɔn fɛ fo ala nana nɔgɔyaw kɛ bi ture mande mori jane mande mori berete mande mori n b'i fo yanni dɛ faransi taga in ɲan'a ka kɛ ko caman kɛra ko caman kɛra i ka baara kɔnɔ gɛlɛya caman nana an bɛ dugawu de kɛ i bɛ min na pari ala ka nansaraw ɲɛmalo i ma yarabi ala ka si ni kɛnɛya da ani ma n'o bɔra yen n bɛ jɔni fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ma kaw dabo dabo sanka a ye n dɛmɛ ɲamakalaya kɔnɔ kojugu n bɛ baba ɲaamɛ fo n'o ye n kɔrɔkɛ ye n bɛ bagila kamara fo n'o ye n kɔrɔkɛ ye n bɛ turu sina balaba fo bala kamara n kɔrɔkɛ don a yɛrɛ kɛra n fɛ kojugu n b'a barika da funɛya kɔnɔ ne erreur o erreur sɔrɔ ninnu de bɛ ne wele karisa ye nin ko min kɛ a ma ɲa dɛ o dabila bon mɔgɔ min ye o tigi sɔrɔ conseiller ba ka sɔrɔ i ka baara kɔnɔ walahi i bɛ avancer i kɔrɔw don mais u y'u jɔ u place la u jɔ u place la merci an faw bɛ fa la n bɛ se k'a fɔ an bɛ fa la ni ba la yɛrɛ ka d'a kan mɔgɔ o mɔgɔ i ka hɛrɛ fɛ

oui n ye album fila kɛ album fila o titre ye jumɛn ye bon album fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ tun ye funɛya de ye n y'o bɔ ni funɛya ye mhm. album filanan o ye tunkaran tun tun tunkaranke ye tunkaranke ye mhm. tunga ma danbe dɔn nka a bɛ den ɲɛnama dɔn o ye tiɲɛ nin yɔrɔ in na n bɛ marakaw fo mhm. maraka minnu bɛ pari minnu bɛ kɔkan kɛrɛnkɛrɛnnenya ma siya o siya bɛ yen k'i ye faso mali den dɔ ye k'i taara kɔkan fɛn ɲini na n bɛ bɛɛ fo dan tɛ foli min na ne bɛ bɔ yan ka taa ɲini ka na ka kɛ eh, faso ye walahi u bɛ sɛgɛn su u tɛ kelen su ni tile u b'u ɲɛ la an b'an faso bɔ nɔgɔ la faso yɛrɛ ye jumɛn ye faso ye du de ye o ni du dilanna dɔrɔn faso jɔra dudenw yɛrɛ fana bɛ lafiya donc n'i y'a mɛn ko du du tɛ jɔ dudenw kɔ ani dutigi kɔ mais den min y'i dusu ta ka taa kɔ kan ka taa ɲɛɲini o kan ka fo dɛ surtout tunkan tunkan ma danbe dɔn nka a bɛ den ɲɛnama dɔn dɛ donc an bɛ tunkaranke bɛɛ fo minnu bɛ kɔ kan minnu bɛ yan jatigi cɛman ni musoman n bɛ bɛɛ fo ɲinanbali sɛgɛnbali an b'aw bɛɛ fo kuma ye
Et en dehors du Mali, oui. ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na, est-ce que e ye tournée kɛ walima i ye contrat sɔrɔ ka bɔ? Bon, n tun bɛna contrat sɔrɔ nka eh, coronavirus ko y'a tiɲɛ. Coronavirus ko y'a tiɲɛ. Donc n bɛ yɔrɔ min na komi bi, n ma kɔntara sɔrɔ fɔlɔ n ye kilipuw kɛ ka sɔn caman bɔ mɔgɔw ye n dɛmɛ mais n ma kɔntara sɔrɔ franchement n ma kɔntara sɔrɔ voilà donc ni ni n'i ye diɲɛ baara o baara la n'i ye dɛmɛ ɲini mɔgɔ o mɔgɔ fɛ u bɛ se ka dɛmɛ lase n ma o walima n yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ lase o tigilamɔgɔ ma o je suis disponible je suis disponible i ko i ko k'i mago bɛ dɛmɛ la dɛmɛ sugu jumɛn parce que wariko b'o la minɛnko b'o la oui eh, bon n'i y'a mɛn ko dɛmɛ hadamaden bɛ dɛmɛ ni dɛmɛfa sugu minnu ye i ka baara kɔnɔna la i bɛ kuma n'olu ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne mago bɛ fɛn minnu na ne mago bɛ manager la manager tɛ n bolo eh, en même temps n bɛ baara kɛ n kelen de la n bɛ baara kɛ n kelen ni min tun bɛ baara kɛ ale bɛ Paris bon a fana bɛ ka a seko kɛ donc a ye n ni eh, mɔgɔ dɔw bila en contact olu tɔgɔ ko Wahit C'est une boîte de d'enregistrement des sons, des publicités, tout, tout, tout. Bon, olu ye baara ta taabolo ye quoi bon n mago bɛ dɛmɛ minnu na studio ko b'o la wariko b'o la fɛn camanw quoi parce que ɲamakalaw ka ko tɛ ban awɔ donc n bɛ dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ ni maa min fana mago bɛ n na dɛmɛ la n bɛ yan nɔ je suis disponible eh, pour tout le monde fantan faama denmisɛn maakɔrɔ bɛɛ voilà voilà jaabi diyara n ye eh, i ko ko i ma kɔntara sɔrɔ coronavirus tun bɛ yen mais yala komi covid fana tun bɛ yen o tiɲɛ i ka o yɔrɔ ye tiɲɛ ye projet tun b'i la i ka projet dɔw bɛ en attente Oui, bon, projet bɛ en attente n bɛ ka baara dɔ kɛ et même euh, avec Luka Prod. Ah. Luka Production euh, n'ale bɛ ka baara dɔw jateminɛ ɲɔgɔn fɛ. An kan ka clip dɔ ni son dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ. An b'olu baaraw la. N yɛrɛ ka clip damadɔ bilala hali a ma mɛɛn. Mm. Donc euh, ni jeli baba sisɔgɔ mɔden u b'a wele ko baba a fa tɔgɔ solomani sisɔgɔ ale ye n ka ŋɔnifɔla ye donc euh, n'ale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon en même temps a bɛ n ka bitiw dilan an bɛ sɔn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ni jatigi fasa bɛ yen an bɛ jatigi fasa da ɲɔgɔn fɛ an b'a fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bon kɛrɛnkɛrɛnnenya ma an ka jelimuso fana bɛ yen kasemadi mɔden orokiya nbɔ kuyate a ye n dɛmɛ kosɛbɛ a ye n dɛmɛ kosɛbɛ a bɛ ka encourager toujours ne mago b'a yɛrɛ la su ni tile walahi a jɔlen don n ye yɛrɛ de n b'a fo dan tɛ foli min na ani jeliya ani jeli hɔrɔnya walahi hawa kasemadi de jeliya bagari ma dɛ jeliya bagari ma i b'i yɛrɛ dɔn i b'a dɔn i ye sugu min ye hadamaden n'i t'i yɛrɛ sugu dɔn dɔrɔn i bɛ fili i yɛrɛ ma jelimuso min ma fili a yɛrɛ ma kumabali awɔ ale mantunnen don dɛ a tɛ kɛlɛ fɛ n'i y'a mɛn k'an ka koba kɛ faden ko la a jɔlen don n ye n'i y'a wuli su a jɔlen don n ye n'i y'a wuli tile a jɔlen don n ye yarabi ala k'i haminanko nɔgɔya kuyatɛ kɔngɔ balo bantanba ɲani don kanbasiga fale ma jigin so cɛ duma ni kalanin jɔ tangala bankale suba ye nanimin tɛ ani namin jɔ kala jalimuso filasitigi denmisɛnnin fitini k'a daminɛ kununko ka na bila bi la i jɔlen don funɛkɛ min ye taya ani tigiya la ne de don o tuma na n b'i fo dan tɛ foli min na ala k'i haminanko nɔgɔya kuyatɛ naba eh, jeune griot oui i da magara i ka o projet la i bɔra ka clip dɔ fɛnɛ fɔ oui i ni jɔn ye o featuring kɛ ni mɔgɔ min ye o featuring kɛ o ye n yɛrɛ baden teri ye ni kuma diyara n da n faya bɛ s'a ma o ye jeli basumaniba ka lagare ye bayini sora dɔnkili in titre ye jumɛn ye donc ni minnu bɛ fɛ k'a télécharger bon ni minnu bɛ fɛ k'a télécharger a bɛ taa ne yɛrɛ ka page sanfɛ sur YouTube vous allez taper Ibaka Jeune Griot officiel n'a y'o taper dɔrɔn a bɛ n ka eh, page ye quoi donc n'a donna n ka page kɔnɔ dɔrɔn a b'a a b'a sɛbɛnnen ye Jeune Griot featuring Bayini Sora. Mhm. Donc le, le titre du son c'est Bimɔgɔya. Bon, bimɔgɔya kuma ka ca. Bimɔgɔya kuma ka ca. A mhm. teri sira, a balima sira, a furu sira, kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ani mɔgɔ ɲɛfɛ sira parce que dɔ b'a fɔ n b'i fɛ a kuma ka ca. Mm, hali jamana in yɛrɛ kɔnɔ ça va pas trop. Ça ne va pas trop bon o bɛɛ ye an ka hakili to ɲɔgɔn na de ye ni sigi ka kuma ma fɛn o fɛn dilan kɛlɛ t'o dilan k'o ban première guerre mondiale kɛra ka ban kɛlɛ ma ban deuxième guerre mondiale kɛra bombe atomique cira kɛlɛ ma ban armée fasugu bɛɛ a bɛɛ cira kɛlɛ ma ban mais don min na denkɛ ɲɛnamaw sigira ka kuma tabali sanfɛ kɛlɛ banna donc kuma de ye fɛn bɛɛ ye kuma de bɛ dugu ci kuma de bɛ diɲɛ ci kuma de bɛ diɲɛ dilan kuma de bɛ diɲɛ jɔ an ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen hali ni perezan tɛ mali kunna an ka arime minnu bɛ yen n b'a ɲini u fɛ bɛɛ lajɛlen a ye hakilina ɲuman ɲini ni min ye min kɛ ko ma ɲa a y'o sigi ka kuma a ye to ka sigi ka kuma maliko problème a tɛ fɔ ka ban mais ni kuma kɛra kuma kelen kelen min na walahi ka daminɛ asanbile ka yɛlɛ fo kuluba perezan minnu bɛ yen ani ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen an y'a ɲini aw fɛ a ko to ka sigi ka kuma kɛlɛ tɛ foyi foyi de dilan kɛlɛ tɛ foyi foyi de dilan mankan tɛ foyi dilan mankan tɛ mali jɔ mankan tɛ mali jɔ sigikafɔ de bɛ mali jɔ mankan tɛ mali jɔ dɛ sigikafɔ de bɛ mali jɔ o tuma na an k'an hakili to nin yɔrɔ in na kosɛbɛ hakɛto bɛ nin kan salila mamadu jeune griot oui i ka don finaya kɔnɔ yala i bɔra i ye jumɛn de bila ka don finaya kɔnɔ bon n ye min bila ka don finaya kɔnɔ n ye ekɔli de bila ka don finaya kɔnɔ e ye ekɔli bila k'i to niveau jumɛn na ne ye ekɔli bila ka n to bac la j'ai fait 4 ans au bac Wow. Donc euh, n'i kɛra duden cɛman fɔlɔ ye ɲɛ b'a la bɔfan tɛ ka sɔrɔ ekɔliko la i tɛ ekɔli sugu i t'a i t'a i t'a ɲɔngiri i ka ko wɛrɛ ɲɛɲini ɔ oh, donc si dun bɛ ka taa bon c'est mon père qui m'a demandé un jour a ye n wele ka na ko n den i sigi n mako b'i la i ko fa ɲɛnama bɛɛ b'a den ɲuman bɛɛ bilasira ten de a ko n den n'a sɔrɔ ekɔliko in t'i ɲɛnabɔ sira wɛrɛ bɔ sira wɛrɛ ɲini ka sira wɛrɛ ta ne ko a ma n ko min ka di ne ye o ye n fa siya ye ne fa a ye funaya kɛ fo ka na fɛn caman caman sɔrɔ a la ne woloba a ye funaya kɛ fo ka na fɛn caman caman sɔrɔ a la alhamdulilayi rabil alamina je veux battre le record de mon père et de ma maman ensemble o ye n ka rêve ye quoi voilà mais yala au tout début e tun bɛ maloya n'a ye oui si cɛn b'o rɔ eh, ɲamakalaya ka t'i jɔ diɲɛmɔgɔ ɲɛma a kuma ka ca man nɔgɔn dɛ k'i si jɔ bɛɛ ɲɛma ka kuma aa hɔrɔn yɛrɛ caman dabali bɛ ban an na parce que baara nɔgɔn tɛ mais i ma maloya n'i siya kɔni non n ma maloya ni siya ye n ma maloya ni siya ye bi bi in na yɛrɛ n bɛ ka kɛlɛ de kɛ n siya ka yɛlɛ sanfɛ i siɲɛ fɔlɔ k'a kɛ a kɛra cogo di n siɲɛ fɔlɔ k'a kɛ o kɛra n yɛrɛ dɔgɔkɛ dɔ ka denkundi senfɛ yɔrɔnin na n bɛ n ba barika da ka n ba fo ka n fa fo n ba fila bɛɛ jɛnɛbu ture n b'a fo dan tɛ foli min na denba ɲuman siseba denba ɲuman waliden bɛ balo i ta fɛ madamu kɔnɛ madamu alu kɔnɛ n bɛ amina jara fo jara sankaranka nugu ni balangule mɔden fa fagala ani ba fagala fale ma lulu mandenka jigi jara jigiba jara sangu jara ani woyita jara cɛman bɛ koloba kari musoman bɛ daba kɔrɔ sunsun ba ɲuman jigi ɲuman garisigɛba tigi jara sankaranka ninnu de kɛra ne fɛ kojugu k'an k'u wolowoloden ye k'an ko k'an jɛ k'an bila ɲɔgɔnnaw ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na n bɛ alu kɔnɛ fo sangara mamiya kɔnɛ sangara moriba kɔnɛ ala k'i balo an ɲɛ n fa ala kana foyi k'i la yarabi ma alaw le si d'accord ko ni ce u yɛrɛ ye e ka o prestation fɔlɔ kɔnɔna na a ma nɔgɔya yɔrɔ a prestation fɔlɔ kɔnɔna la a don a ma nɔgɔya franchement parce que a don j'avais commencé le premier jour n ka ɲamakala yɛrɛ daminɛ a kɛra o don de n dɔgɔkɛ dɔ ka denkundi senfɛ u ye u ye dantigɛli dɔ de di yan ko n ka a passer quoi a don franchement j'étais effrayé dusukun bɛ ka pan pan ni n ko n ko n bɛ kuma fɔ n bɛ sigisigi tellement que n bɛ siran n ja bɛ tigɛ ɲɛ bɛ bɔ a fara kɔnɔ n t'a dɔn n bɛna min fɔ n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min na mais au fur et à mesure a don franchement yanni n ka kuma ni n ye dɔɔnin fɔ n bɛ n jɔ ni n ye dɔɔnin fɔ n bɛ n jɔ hakili sigi man bon kuma tɛ taa foyi kɔ ni hakili sigi tɛ donc a don a ma nɔgɔya n ma dɛ a bɛ n'a fɔ i ye kulu de yira n na ka n ka sabara fila minɛ n na ko n ka yɛlɛ sanfɛ a ma nɔgɔya dɛ a don kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la. Mm.

pour m'encourager parce que ni i fasiya ta fa b'i dege ba b'i dege kɔrɔ b'i dege dɔgɔninw b'i dege donc mɔgɔ minnu fana ka ɲamakalaya bolofara ka di i ye i bɛ taa olu fana b'i dɛmɛ ni i yɛrɛ kan ka wuli cogo min na ye donc fɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni de ye fɛn bɛɛ dɔɔni dɔɔni de ye tiɲɛ yɛrɛ la baara o baara a bɛ mɔgɔ sɛgɛn surtout ni mɔgɔ min fana bɛ ko ɲɛɲini na i b'i hakili to jumɛn na i b'i hakili to i karamɔgɔw la maa karamɔgɔ bɛ i n'a fɔ komi i wolofa i woloba ala yɛrɛ ko ten maa min b'i kalan alikuranɛ la o maa min b'i kalan i fasiya la o maa min b'i kalan i ka baara kɔnɔna na o a kɛra fɛn o fɛn ye i k'a kɛ cogoya sugu bɛɛ la i k'o minɛ i n'a fɔ komi i wolofa ni woloba fɔlɔfɔlɔ la karamɔgɔ a ka kalanden a tun bɛ karamɔgɔ ka fini ko a tun b'a muso ka fini ko a tun bɛ dumuni tobi k'a d'a karamɔgɔ muso ma ka tila ka dumuni tobi k'a di karamɔgɔ yɛrɛ ma mun kama barika ɲini donc an k'an karamɔgɔw barika ɲini an k'an bangebagaw barika ɲini dugawuden i bɛ sɛgɛn i tɛ malo d'accord i ka o jaabi kɔnɔna na ladilikan jumɛn b'i bolo ka se dɔnkilidala denmisɛnninw yɔrɔ bi ani kumalaw bon
ɲamakalaya kɔnɔ ani dɔnkilida kɔnɔ ani aritisiya kɔnɔ ladilikan kelen min bɛ ne bolo bi an kana nata kojugu an kana nata kojugu ni i natara wari la i bɛ ka wari min ɲini n'i m'a sɔrɔ i bɛ malo an ka ɲinini kɛ an ka ɲinini kɛ minnu ta ye maanabɔ ye n'o ye ka maana da fasiya kama a ye maanako ɲɛɲini kalandenya kɔnɔ a y'an ka ɲinini kɛ i bɛ baara o baara la diɲɛ kɔnɔ ɲinini kɛ recherche a ɲini i k'a dɔn n'i y'a ɲini k'a dɔn baara bɛ nɔgɔya i ma n'i y'a ɲini k'a dɔn mɔgɔ tɛ se k'i sɔsɔ n'i y'a ɲini k'a dɔn i yɛrɛ bɛ keguya i ka baara kɔnɔna la n'i y'a ɲini k'a dɔn i kan ka taa bolofara min fɛ i ka sira kɔnɔ i ka baara kɔnɔ ani i yɛrɛ ka e, hadamadenya taabolo kɔnɔ ani i yɛrɛ ka dutigiya hukumu kɔnɔna la i bɛ faamuya sɔrɔ nin bɛɛ la k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ m'i kalan donc ala yɛrɛ ko ten fa ni ba saba de don maa fa ni ba ye saba de a fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ o y'i fa ye a filanan o y'i ba ye a sabanan o y'i karamɔgɔ ye maa karamɔgɔ de b'i kunnafoni diɲɛ na k'i kunnafoni alikiyama o tuma na ko kalanden de kan ka nin bɛɛ barika ɲini i fa n'i ba kɔ i ta kɔfɛ cɛ k'i karamɔgɔ barika ɲini yɛrɛdɔn bɛ nin tɔ bɛɛ dafa yɛrɛdɔn ye jumɛn ye yɛrɛdɔn o ye ka s'i yɛrɛ la ye ni hadamaden ser'i yɛrɛ la n fa ma nin kɛ n ba ma nin kɛ n yɛrɛ man k'a kɛ ka siran ka gasi ka to
ni maa min sera ka to kɔni dɔn i bɛ lafiya kojugu donc an bɛ dugawu de kɛ ala k'an bɛɛ sɔn hakili ɲuman na kalandenw ala ka hakili ɲuman d'u ma u k'u karamɔgɔw bonya ladilikan fɛn min bɛ n bolo dɔnkilidalaw ye a ye dɔnkili ɲini a k'a dɔn aa a y'a essayer an ka segin kununko ma manamanakan dɔnkilida la a b'an ka ɲamakalaw barika ban a b'an ka aritisiw barika ban danbe bɛɛ tununa an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na an kan ka jɔ yan ayi an kan ka continuer ayi segin kɔ yɛrɛ fana b'a la segin kɔ yɛrɛ fana baara ye an b'a fɛ ka kɛ tubabu ye an b'a fɛ ka k'an yɛrɛ ye heyi an ka sira kelen bɔ ni sen kelen sira bɔ i se ka di donc an bɛ sanfɛ an tɛ duguma bi maliyɛnw an t'a dɔn donc il faut que an ka segin an kɔ da jara satɔ ye nin kuma in fɔ a ko cogo di ne ka segu ne ka ɲamakalaw ne danbe ne ni danbe bɛna fama ne ni n ka ɲamakalaw bɛna fama ne ni n ka segu bɛna fama ne ni n ka sekɔrɔ bɛna fama ne ni n ka sebugu bɛna fama ne ni n ka sekura bɛna fama o tuma na ne da jara tora bi a bɛ k'o kuma fɔ ɲɛji bɛ ka jigin a ɲɛ b'a yɛrɛ satɔ la donc o kuma na mali a bɛ lomo lanba mali tɛ ci ala ni seko ba minnu dalen b'an ka dugukolo in jukɔrɔ a n'an ka karamɔgɔba minnu bɛ yen walahi i b'a mɛn ko kɛlɛ wulila nin jamana in na mais kɛlɛ tɛ wuli mali kɔnɔ fiyewu mun de b'a kɛ barika barikaba de bɛ jamana in na o tuma na an ka continuer an ka barika ɲini an ka continuer an ka recherchew kɛ an kana taa recherche kɛ jamana si la ni mali tɛ an bɛ ka fɛn o fɛn ɲini kɔkan kɔkana mɔgɔw de bɛ ka na fɛn bɛɛ ɲini an fɛ yan a bɛɛ de b'an fɛ yan o tuma na an ka recherche kɛ an ka ko to ɲɔgɔn ta la an ka ɲɔgɔn gasi sigi an ka ɲɔgɔn dɔn o kuma na kuma min bɛ ne fɛ ka nin fɔ mali artiste denw ye ani maliyɛn denw ye maakɔrɔba denmisɛnnin o ye nin yɔrɔ in ye hakɛto bɛ nin kan salamu
ok eh, jeune giri oui e b'a ka funɛkɛ oui muso joli de b'e bolo bon muso kelen de bɛ n bolo ne dun tun y'a mɛn ko naani de don ee naani eh, ala

dangaden ta tɛ ne ye dangaden ye jumɛn ye ala ko n bɛ yafa diɲɛ maa bɛɛ ma i ye kojugu kɛ o i ye jɛnɛya kɛ o i ye sira lankolon sira lankolon ta o i ye ne ala kota o ala kota kɛ ne bɛ yafa i ma a bɛɛ la nka n tɛ yafa dangaden ma an lajɛbagaw n bɛ min f'u ye ala k'u kisi dangadenya ma n'a fɔra ko ka ɲinini kɛ ɲinini bolofara ka ca nka ɲinini min ɲɔgɔn tɛ ɲinini bɛɛ la o ye ala ɲini ye n bɛ segin a kan tuguni ala ɲini ala ɲini ɲɔgɔn tɛ ni maa ye ala ɲini dɔrɔn i b'i yɛrɛ ye donc an tɛ ala ɲini ala yɛrɛ kama parce que ala tilala quoi an bɛ ala ɲini an yɛrɛ de kama o n'an ka jɔyɔrɔ kama o ni ala bɛ se ka an ka ko barika cogo min na donc ni e yɛrɛ ala ɲini fara i ka baara in kan sisan a bɛ ɲɛnabɔ
donc an bɛ dugawu kɛ ala ka an kɛ dugawuden ye ala kana an kɛ dangaden ye ala ka si ni kɛnɛya d'an ma ala ka labanko ɲuman d'an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la n tɛ bɔ baro la ni n ma n kɔrɔmuso ni n ba fo n'o ye basa tunkara ani aramatu keyita madamu konatɛ ye n ka foli b'u bɛɛ ye minnu bɛ k'an lajɛ kɔkan n bɛ min dɔn n tɛ min dɔn n ka foli bɛ bɛɛ ye jatigi cɛman musoman kɛrɛnkɛrɛnnenya ma télévision média models tv a n'a baarakɛ bolo bɛɛ abdulahi mayiga n b'a fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ale de ta ye models tv ye an bɛ dugawu kɛ télévision ala k'a nɔgɔya a n'a baara a n'a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen n ka foli bɛ salo yɛrɛ ye n ka foli bɛ ne yɛrɛ ka se ka hama se ka se hama dawuda hama jatigi min kɛra sababu ɲuman ye n ka se ka yan sɔrɔ denmisɛnnin cɛnin a si ma taa yɔrɔ jan nansoro mayiga n ka foli b'a n'a ba ye a n'a balimaw a n'a sinjiw a n'a faw bɛɛ lajɛlen hakɛto bɛ nin kan sarila mamadu d'accord an yɛrɛ fɛnɛ ka foli bɛ i yɔrɔ i y'an ka wele jaabi a diyara n ye kojugu walahi merci beaucoup d'accord ok an ka émission bɛ kuncɛ nin yɔrɔ la bi aw garisɛgɛ kɛra min ye eh, burama kamara dit le jeune griot a ka jaabiw ni an ye ɲininkali minnu kɛ a yɔrɔ aw garisɛgɛ kɛra min ye o de tun ye nin ye